aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani chawango muliko bwanji amzathuni kumangalandeko ife kuno ndi ayi ndithu zabwino ndithu masiku akumapita basi nanga titinso chani amwene kunyasa ndi kuno basi ndiye yache basi ujeni ndiyamikire omwe aja a kwezy buses makamaka a kwezy courier amene akupitirizabe kugwira ntchito otamandika kwathu kuno mukakhala kuti muli ndi katundu ofunika kutumiza kaya ndi kumzuzu kulilongwe ndi ku blantaya akufunika mwachangu kwambiri osadandaulanso ayi kampani yokhayo panopa yopanga za changu kwambiri pakatumizidwe ka katundu kwathu kuno ndiye ndi kwezy courier basi za mpira achimwene hmm, zisiyeni basi ndi mmene zikukhalira basi zikhoza kupangitsani kuti muchite nazo msala amwene kukuchitikatu zinthu kunjaku ndiye ukazitengera a ukhoza kulowa nazo mtchira amwene nanga mmene zikuyendera ndi timu yanu ija manyuwa moti munthu ungamalimbenso mtima kumakamba za mpira lero munthu ungamachite mitu birubiru kumanena kuti ayi ndine wamanyuwa united ine lero lero minyama chani tazisiyani zimenezo achimwene ife kwathu kuno tikuyembekezera mwachidwi kwambiri malonjezano a alliance basi pena pake tikumadzioneka ngati zinthu zina zake zimene zidalonjezedwa pakupita kwa nthawi zikumayiwalika achimwene zikumayiwalika chifukwa cha zinthu zozizira ngati za mpira wa mwanji wa manyuwa united awa kudziwa ndikumadziwa ndithu kuti iyi manyuwa united iyi zochitika zake ndendende za kwaya yakumunsi kwa mtsinje wa shire ya shamboko united koma basi ena ake kumakhalabe ndi chikhulupiriro mwa iwo kuti ayi ife ndi amanyuwa united ife eh, eh. Ah, inu tikuyembekezera ife nkhani zenizeni osati zimenezi Munthu wamkulu ochatsika analamula kuti nkhani yokhudza minda ikuluikulu ya zaulimi talankhula kokwanira. Zamveka akuluakulu, pano sitikufunanso zolankhulayi, tikufuna pomadzafika mwezi wa December tidzakhale ndi ma mega farms. Koma ndiye pakalapakala amwene. Apa ndi posamba, ayi apa ndi pakumwa, kuchita kusowa mtengo wogwira, kuti ndiye kuti tiyambira pati? pena pake amwene tikumadzaona ngati machitachita athu kwathu kuno amakhala omvetsa chisoni kwambiri ndipo kupanda kusamala zinthu zake kwathu kuno ayi ndithu amwene tikhoza kumangokhala malo amodzimodzi opanda china chilichonse chochitika sindikukhulupirira kuti awo amene adawuzidwa kuti ndikufuna mamega farms pomadzafika mwezi wa december akuchita china chilichonse chothekera pakatipa amati tikupanga izi kenakanso okhanso kubweza maganizo ayi tasintha kaye tikufuna tipange izi chipwirikiti chokhachokha pomadzafika mwezi wa disembala tikufuna tidzakolole chimanga choyamba mu ntchito imeneyi ya minda ya ulimi ikuluikulu osatinso nthanoyi sitikufuna wina wake adzayimanso pachulu kuti hey ujeni timati tifotokoze bwana zinthu zake hey, kungoti palibepo chimene chachitika kaye koma chaka chamawa ayi ayi Kwathu kuno ndimanena nthawi zonse kuti zoyenera kuchitika ndiye timazidziwa ndithu, koma mwadaladala timapanga zosemphana. Sindimatha kumvetsa kuti chimachitika ndi chiyani. Nkhani yokhazikitsatu minda ikuluikulu ya zaulimi koma sikuvuta kwake iyi. Nthaka tili nayo, madzi tili nawo, upangiri ulipo, anthu anapitanso kusukulu ya zaukachenjede, amadziwa bwino lomwe, ndalama zilipo ndithu zoti anthu akafuna kugula fotereza agula ndi kuthira m'minda kumatsira ndi kumakolola chimanga kawiri kapena katatu pa chaka koma amwene bobobobobobobo wakeyo umadabwanso wekha kaya ife tikuyembekezera lipoti kuti ukamafika mwezi wa disemba chaka chino atiuza kuti nkhuku zimene takhala tikuweta pa munda uwu wa zaulimi waukuluwu zayamba tsopano kuyikira mazira ndipo tikukwanitsa kugulitsa mazira m'madera onse a mdziko lino zimenezi ndi zimene tikuyembekezera ife osatinso nthanoyi ifeyo ndi tinzeru tathu topewerati timaona ngati munthu wamkulu akalankhula anthu adzithunthumira ndi mantha kuthamangathamanga osati mmene zinthu zake zikuyendera amuyi akati pomadzafika disemba ndikufuna ndidzaone chakuti anthu ena akadzituluka thukuta Penanso ukakhala, umadziona ngati pali kagulu kenakake ndithu kamene munthu wamkulu akalankhula kuti apa pakufunika pachitike chakuti apa, ndiye kamalankhulanso chapansipansi kuti a angolankhula zimenezo sizingatheke iyayi, koma akuidziwa bwinobwino ntchito imeneyi munthu wamkulu uyu sizingatheke zimenezo. Ndiye ndi kagulunso kamene kakumaithira ntchito ija madzi kumabisala mu chichewa choti sizingatheke. Koma nanga chikumavuta ndi chani kuti zisatheke? kungoti sizingatheke basi ndikukhulupirira kuti sizoona ayi komanso kamzimu ka sizingatheke katisunga malo amodzi kwa nthawi yayitali kwabasi ifeyo ngakhale ku sukulu sitidapiteko komabe timaona ngati vimadotolo vophunzira bwino pa zamalimidwe zija zimenera tsopano zidzuke ndipo njala ikhale mbiri yakale vikhale pansi vike ndondomeko yoyenera kutsatiridwa osati chaka ndi chaka tizikhala tikumamva kuti iyayitu chiwerengero cha anthu amene akuvutika ndi njala ndi mamiliyoni mwakuti chaka ndi chaka tikuphunzitsa anthu nkhani ya malimidwe ku sukulu ya zaukachenjede pena pake tikumaona kuti sizoona ayi wina aliyense amene adatipiningayo chonde atisiye atisiye tilibe changu pochita zinthu kwathu kuno timayenda pang'ono pang'ono sindithanso kumvetsa kuti kaya timachitira dala kaya ndi chani kaya koma ndife anthu omvetsa chisoni kwabasi ngakhale kafukufuku yemweyu wakatangaleyu koma amwene zimakhala zokoda mututu kufufuza koma ndiye chinthawi mmene moti munthuyo titamudetsa kale kuti awa akukhudzidwa nawo pa nkhani zakatangale awa koma tikuwafufuzabe kaye tikapeza umboni okwanira tiwayitana kuti akayankhe lero lino lilipo gulu lochuluka limene tinangolimangamanga pano limayendera mabelo koma nkhani zawo mpakana pano tikadafufuzabe ndiye ena ngati mukadyeranji mfulumira ifeyo bwantasa pepani mutikhulukira koma mukuona kwathu timayembekezera kuti pofika munthu kutchedwa kuti aujewa koma tikuwakayikira kuti izi zikuwakhudza timaona ngati pamayenera kukhala kuti pachitika kafukufuku wokwanira ndipo tatsimikizika lero alipo anthu ochuluka mbiri yawo tinayipitsayipitsa kuti ankachita zakatangale ntchito zawo zinatha ana awo akuvutika koma nkhanizo nde tikukanikabe kuzimalizitsa sangapezenso mwayi kwina kulikonse tinawadzoka matope koma tikadafufuzabe tili ndi mayendedwe atonkhwetonkhwe kwabasi pena timadzakhala ngati tikuchitira dala mwina ena ake timangofuna kuti akhale kaye pansi adathamanga kwambiri basi osati kuti tinali siriyasi Malume a Che Mpando, chaka chino cha 17 nkhani imodzimodzi munthu kuyamba kulowa kubwalo la zamilandu tsitsi lili biriwiri koma kufika mpakana pochita imvi ali m'bwalo la zamilandu momwemo tsitsi lonse mbuu akuyankhabe mulandu usanathe bwanji koma akuluakulu munthu tinsapato kuchita kumatha chitendene kulowera ku mabwalo a zamilandu kufika munthu poloweza malata onse a mabwalo a zamilandu kufika poloweza munthu mipando yonse ya mabwalo a zamilandu kumachita kuwauza ena kuti musakhalire mpando umenewotu umakhala ndi misomali iyamba kukubolerani thalauza kuyenda kwa nanzikambe amwene ochatsikayo ndikumalankhula ndithu ndikufuna chakuti chichitika mwachangu kwambiri koma ogwira ntchito yakewo malodza enieni ali kowa kowa kowa poyenda kumadzifunsanso kuti koma inu izi zitisunga izi nthawi zonse kumakhalira kudandaula kuti koma ndiye eh, anzathu kunjaku ndiye zikuyenda maiko anzathu zikusuntha kwabasi zinthu koma osafuna kudzifunsa kuti kodi ifeyo kwathu kuno ndiye tikukanika pati tapangapo chiyani kuti zinthu zathu zisinthe kwathu kuno zomvetsa chisoni kwambiri tsiku ndi tsiku tikukhalira kutaya nthawi kulimbana nkhani za mpira ayi koma folo dala eh zachuluka eh akachita kubwafuka kukamwa ati mpaka tadzigoli folo dala koma mati goloboyi anali ali kuti ati ayi ayi, niyesa mwina nchiyini folo muchija chomadzaoneka ngati chulechule iwe bwantasa chija mwina ena hayi koma awa akampopiwa nawonso ah kodi akusewera mpira wotani iwowa kumatsogola koma ukamatha kumatha enawo atabweza kale zigoli zambirimbiri tikamaliza kukambirana zimenezo ndi koma tsopano tikachite mademo mademo mademo mademo basi wowowowowo kaya zanu izo tatimangirani ka blantyre bypass road abale komanso sitediyamu ya ku mwanza osayiwala ayi ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwange kuda kunyasalande sunga mpenzi